Voilà donc euh, n balima facebook jama aw bɛɛ salamalekum aw balimakɛ idris martinez konipo mankan don nin ye videoni kunkuruni dɔ ye n bɛna min adrese an ka premier ministre bubu sise la bubu sise je ne sais pas i ye nin décision in sɔrɔ cogo min na je ne sais pas a décision nana i kun na cogo min na k'a fɔ k'i bɛ taa don urd la bubu sise politiki o ye tiɲɛ ye nka maa i k'i hakili fana kɛ ka miirili kɛ dɔɔni fanga ye ala de ta ye maa min ka d'a ye a b'a di o de ma fanga ɲini cogo dɔw bɛ yen nɔ n'i m'i farati o la i b'i si kɛ i tɛ kɛ fangatigi ye la preuve ba ndaw ala tun y'a da k'a bɛ masaya kɛ a ma kanpaɲi kɛ a ma foyi kɛ u taara a ta a ka foro kɔnɔ ka na a kɛ mali peresidan ye e bubu sise i y'i si kɛ ibk nɔfɛ aw y'aw ka kow bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sumayila sise kelen min i nana don o ka parti la bi aw tun bɛ ka sumayila combattu sumayila tun bɛ k'aw combattu sabula sumayila était le chef de file de l'opposition o bɛ mun de yira sumayila était opposé à vous aw minnu tun bɛ fanga la aw ka hakilinaw tun tɛ kelen ye aw ka yetaw tun tɛ kelen ye e bubu sise a tun bɛ e ka hakilina la ko ibk taatɔ o bɛna fanga di e ma nka komi ibk binna avec toi bi i ma taayɔrɔ sɔrɔ i yɛrɛ la ala ka hinɛ sumayila sise la i nana k'i bɛna don o de ka parti la nka bubu i ɲinɛ ka di dɛ sumayila sise minɛla yan nɔ élection min sen fɛ o élection in aw de y'a organiser diyagoya la aw ma se ka cɛ ka sécurité assurer u taara cɛ enlever aw ma a ko ta aw sɛbɛ ma k'aw sen don k'aw bolo don pour que sumayila bɛ se ka libere tuma min na sumayila sise muso tun bɛ kasi la k'ale cɛ bɛ min o y'a sɔrɔ e dalen don i muso kɛrɛfɛ tuma min na sumayila sise denw bɛ kasi la k'olu fa bɛ min o y'a sɔrɔ e dalen don i denw kɛrɛfɛ Il a fallu que IBK ka bin militaires ka na fanga la de pour que Soumaïla Cissé ka se ka libérer ka lasegin a ka famille ma Ala nana n'a ka na ye Ala ye kalifa minɛ a la bi e Boubou Cissé kelen de ko k'e bɛna tila ka na don o Soumaïla Cissé kelen ka parti de la Boubou Cissé n bɛna hakililajigin dɔ k'i ye i nalen ka na don URD la i ma na foyi se urd mɔgɔw ma ni tɔɔrɔ ani degun tɛ sabula i yɛrɛ ɲɛ b'a la fɔlɔ jenɛsi wulila bi k'u t'i fɛ o b'a yira ko e kama urd bɛna kɔmanse ka fara fara tuguni n bɛna misali dɔ d'i ma 2018 la an ye vote sanction de kɛ contre ibk wa e ka nin donni urd la ni ala ma jan kɛ 2022 vote sanction de bɛna kɛ tuguni contre urd bubu n bɛna mun f'i ɲɛna les cœurs sont en train de saigner encore hali u jeli ma ja parce que ibk ka fanga e de tun y'a premier ministre ye hali sini an bɛ ka ɲininkali kɛ ko qui a donné l'ordre de tirer imam diko ka da la a fɔra ko e kelen de tun bɛ yen ko gouvernement tun tɛ yen Donc tout tourne autour de ta personne. O dusukasi bɛ maliyɛnw kan an ma tila o ko la fɔlɔ e ko k'e bɛ fɛ ka kɛ perezidan ye n'i tun ka kegun i ye denmisɛnnin fitinin de temps b'i bolo hali sini ka kɛ perezidan ye i tun bɛ 2022 in to yen ka o kɔfɛta kɔnɔ parce que maliyɛn fana ye maa dɔ ye chaque fois ale b'a fɔ de ko kɔrɔlen de tun ka fisa ni kura ye faama kura minnu tun bɛ na n'olu tun ma se k'a kɛ ka ɲɛ maliyɛnw tun bɛ tila k'a fɔ tuguni ko non ko bubu yɛrɛ fana tun ka fisa ni ninnu ye maliyɛnw de tun bɛ tila ka t'i ɲini tuguni k'i wele k'i ka na fanga la nka e binna kunun dɔrɔn bi e ko k'e bɛ fɛ ka wuli tuguni ko ka kɛ mali peresidan ye i m'a dɔn k'a fɔ e tɛ maliyɛnw bonya bubu sise rasbati tun bɛ sumayila sise kɔ 2018 la malheureusement ibk ma bin ibk ma bin minkɛ rasbati bɔra sumayila sise kɔ tuma min na sumayila sise bɛ ka kɛlɛ kɛ k'a ma sɔn ko a ka fanga bɔsira a la a tagara ka sumayila sise kelen to yen a n'a ka parti ani sumayila sise ka mɔgɔ minnu tun donna ɲɔgɔn na n'u ye kɛlɛw kɛ pour que sumayila ka na a n'olu tilala ka bila ɲɔgɔn na tuguni bɛɛ b'a dɔn ko rasbaci bɛ e de kɔ ce qui fait que ni e taara don urd la rasbaci bɛna tila ka segin tuguni k'a fɔ k'ale bɛna don urd la urd mɔgɔw bɛna sɔn o fɛnɛ ma wa donc i b'i miiri o yɔrɔnin fɛnɛ la e ni arasibati mana taa bi ka taa don urd la aw tɛ foyi se urd ma ni mangoya tɛ aw ka da n ka nin kuma in na parce que kunun tɛmɛna u ma ɲina o kɔ donc bubu sise pour que ka bɔ kuma kɔnɔla la n bɛ mun f'i ɲɛna fanga ye ala de ta ye maa min ka d'a ye a b'a di o de ma nka nin 2022 in na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la hali ni maa m'a f'i ye e kan k'a dɔn k'i présenter kun tɛ nka n ma se ka mun fana faamuya ibk de ye e ta ka na ni e ye scène politique sanfɛ ibk de ye e ta k'e lakodɔn diɲɛ ye mun na i ma taga don ibk ka parti la fo ibk ka opposant ka parti n ma se k'o yɔrɔnin fana faamu ni e dalen b'a la ko jama b'i kɔ n'i sɔnnen don a ma k'i ye baarakɛla ye mun na i m'a kɛ makɔrɔn ta ɲɔgɔn ye makɔrɔn était jeune comme toi a ma taa parti foyi ɲini a yɛrɛ de y'a ka parti créer a yɛrɛ ye ko en marche a ye maaw la convaincu maaw tugura a kɔ u y'a élu k'a kɛ président ye ni e sɔnnen don ko jama de b'i kɔ ni e sɔnnen don ko e bɛ se ka kɛ mali président ye pourquoi i m'i yɛrɛ ka parti créer i yɛrɛ ye ou bien i dalen t'i yɛrɛ la de wa bubu sise journaliste alimentaire fɛn fɛn filɛ nin ye jamana in kɔnɔ bi e de ka maa dilannenw don ka tiɲɛ ye k'u ban k'a fɔ ka nkalon ta k'a dabiri dabiri k'u b'a kɛ tiɲɛ ye jagoya la e de ka maa dilannenw don parce que e de y'a kɛ maa o maa ko n'o b'i critiquer i y'olu bɛɛ san ka bɛɛ san ka bɛɛ da mun fo ka taa se komediyɛnw ma ka taa malo bɔrɛ jigin olu fɛ yen pour que olu bɛɛ bɛ se ka i ka publicité kɛ cogo min na n'o bɛɛ kɛra scandale ye o bɛɛ sababu bɔra e de la maliyɛnw ma ɲina nin si kɔ an ka coronavirus ko la yan nɔ ils ont voté des millions et des millions ko pour que ko ka coronavirus kunbɛn a wari taara min hali sini an t'a dɔn o taara yɔrɔ min n bɛna mun f'i ɲɛna wari tɔni min b'i kun i y'an ka jamana nafolo min daraki daraki i n'i dɔgɔnin leo ni rasibati yɛrɛ ko ko marché de gré à gré o wari tɔni o bɛn'a bɛɛ bisi k'a b'i kun ni campagne na walahi i tɛ kɛ hali député ye kuma tɛ président ma a fɔ ko ne Idriss d'a f'i i ka wari tɔni min b'i kun n'i bɛ se a kɛ ka emploi créer jeunes ye i ka pan 2022 kunna i ka o kɔfɛta kɔnɔ lala o b'a sɔrɔ dusukunw lafiyara dɔɔni ɲina kɛra kow kɔ dɔɔni an bɛ se ka hakili da i kan sinɔn nin wagati in tɛ wa n y'a f'i ɲɛna cogo min na i nana urd cili de kama i ma na a jɔli kama nin de tun bɛ n bolo ka f'i ɲɛna i dɔgɔkɛ idris martinez konipo i salamalekum